Tá sé 40 bhliain i mbliana ó bunaíodh Scoil Chrónáin agus seo é an scéal. Proinsias Ó hAilín, Ráth Cúil, 1971, 72, ehm, Bhí an chéad mhac againne ar an saol agus bhí an-chuid suime agam in oideachas lán-Ghaeilge a chur ar fáil dó. Na roghanna a bhí againn ná dul isteach go Cearnóg Pharnell go Coláiste Coláiste Mhuire nó Scoil Lorcáin amuigh ar an gCarraig Dhubh so ní bheadh sé sin indéanta agus muid ag cónaí i Ráth Cúil. Ar an ábhar san, an réiteach ab fhearr ná ár scoil féin a bhunú. agus um, mar bhíos-sa ach go háirithe ag iarraidh oideachas lán-Ghaeilge do mo chlann. Agus cé nach raibh aon Gaeilge ag mo mhuintir, Fuair mise sároideachas ó thaobh saíocht na Gaeilge, tuiscint ar an Ghaeilge, an tábhacht a bhí leis an nGaeilge ón, ó na múinteoirí bunscoile a bhí agam. So, bhí mé i gcónaí ag iarraidh, nuair a thiocfadh mo chlann ar an saol agus mo bhean chéile ag toiliú leis, em, go mbeadh scoil, go mbeadh oideachas lánGhaeilge acu. So, nuair nach raibh scoil lánGhaeilge ann, an réiteach ab fhearr ar an bhfadhb ná scoil lánGhaeilge dár gcuid féin a bhunú. So, ghlaos cruinniú agus tháinig, ehm, ag an gcéad cruinniú bhí Séamus Ó Cathasaigh, Máirín Ó Cathasaigh, Éamon Ó hÓgáin, ehm, muintir Mhaoineacháin, Fran agus Mick, agus, ehm, cúpla duine eile. Agus mhínigh mise an, eh, fhís, an bhrionglóid a bhí agam agus gach éinne thar a bheith sásta leis agus bhí moladh beag amháin ansin, sé sin, ehm, go mbeadh gach duine ag toiliú leis sin ach go mbeadh sé tábhachtach pobal tacaíochta a chruthú freisin. Ar an ábhar san, thosaíomar ag teacht le chéile inár dtithe agus muid ag mealladh daoine chuig na tithe ag labhairt faoin choincheap agus ag labhairt go ginearálta faoi aon rud ar bith ar theastaigh uainn labhairt faoi, ach amháin go raibh dhá riail ann, uimhir a haon, nach mbeimis ag gearán faoin rialtas faoin rud nach raibh siad a dhéanamh don Ghaeilge, agus an dara riail a bhí ann, dá dtiocfadh duine chuig na teacht le chéile seo agus dá mba rud é nach raibh Gaeilge acu nach gcasfadh gach duine ar ais ar an mBéarla. So, leanamar linn ar feadh tamaillín, d'éirigh na tithe ró-bheag, bhí orainn ansin dul chuig an Green Isle agus is ansin bhíodh oíche ceoil agus oíche rince agus filíocht ann agus mar sin de agus sa lár na hoíche mhíneoinn leis an bpobal a bhí i láthair, gan aithne againn ar go leor acu, míniú dóibh cén fáth go raibh muid ag teacht le chéile. go raibh fís againn do thodhchaí na Gaeilge, do oideachas a chur ar fáil agus mar sin de. So, leanamar linn mar sin agus de réir a chéile ba ghá cúrsaí a chur sa tsiúl agus tharraingíomar chugainn daoine a raibh tuiscint acu agus go raibh na scileanna acu. So, bhí an chéad chruinniú eile a bhí ag díriú go hiomlán ar bhunú na scoile i dTigh Dhónaill Uí Riagáin agus, Bhí Treasa ansin, ar ndóigh, agus bhí Máirín Ó Galsaigh, mé féin, Mick agus Fran Ó Muíneacháin, Kate, mo bhean chéile, ar ndóigh, agus bhí, thuigeamar go raibh scileanna ar leith ag Dónall ó thaobh bainistíochta de, ó thaobh riaracháin de agus tuiscint aige ar an gcaoi a oibríonn an státsheirbhís agus mar sin de. So b'in thart fá naoi déag seachtó trí agus thosaigh an obair i ndáiríre ar bhunú na scoile. Caithfidh mé a rá go raibh Dónal ar fheabhas ó thaobh na scileanna a bhí ag teastáil. Leanamar linn leis an taobh eile den fheachtas a bhí ar bun againn, sé sin pobal tacaíochta a bhunú. So ag deireadh na bliana insan Green Isle, ní raibh an Green Isle sásta ligint dúinn leanúint linn an bhliain dár gcionn. Ní raibh fadhb ar bith ónár dtaobhna de ach gur bhraith siad nár mhaith leo cáil an Céilí House a bheith ar an Green Isle agus ar an ábhar san b'fhearr leo go mbogfaimis go háit éigin eile. So ar aghaidh linn go dtí em, an Belgard, caitheamar bliain ansin agus ina dhiaidh sin chuamar amach go dtí eh, Baile Eoghain agus em, Bhí teach ósta ansin ag Gael Linn agus ar an mbealach sin d'éirigh linn muintir Nás na Rí a tharraingt isteach ar an scéal. So, bhímís ag caint ar Dhúiche Chrónáin agus leathnaigh Dúiche Chrónáin ó Nás na Rí go Ráth Cúil síos go Cluain Dolcáin, so sin an an eh, paróiste na Gaeilge más maith leat. Agus um, de réir a chéile bhog cúrsaí ar aghaidh go leor um, oibre ag baint leis ag bailiú daltaí don scoil uimhir a haon agus uimhir a dó ansin ag troid leis an Roinn chun an cead a fháil mar bhí sé thar a bheith nua, thar a bheith difriúil go mbeadh dream daoine ag iarraidh scoil lán-Ghaeilge a bhunú. Mise Brenda Ní Shúilleabháin, Brenda Mac Gnath, agus bhíos i mo phríomhoide, bunaithe ar Scoil Chrónáin. Agus daichead bliain ó shin, ar an gcéad lá de mhí Iúil 1975, thosnaigh caoga is a ceathair duine againn ar turas, aistear fada, aistear a leanfadh ár saol go léir agus atá fós ag leanúint ar aghaidh do dhaoine eile. Mar sin é an lá a d'oscail Scoil Chrónáin na doirse. Bhunaigh grúpa tuismitheoirí go raibh fonn orthu Gaelscoil a bhunú dá gclann. bhunaíodar an scoil agus ag an am san ba rud nua na gaelscoileanna. So bhí daoine dáiríre ag dul sa tseans. Ní raibh fhios acu an oibreodh an scoil, an ndéanfadh a bpáistí chomh maith le páistí eile, an mbeadh, an oibreodh sé. Agus chuaigh tuismitheoirí an caoga éigin páiste sin, chuadar sa tseans ar an gcéad lá san. Bhí trí rang ann, naonáin bheaga, naonáin mhóra agus rang a haon. Agus. Bhí sé ag dul ó neart go neart laistigh de b'fhéidir ceithre bliana. Bhí ochtar múinteoirí agus lán scoile, d'fhéadfá a rá, agus baile an-bheag ab ea Ráth Cúil. Ach bhí foirgneamh ann a bhain leis an VEC agus a bhí folamh, agus bhí fear, de bhunaitheoirí na scoile, Mícheál Manacháin, go raibh baint aige leis an VEC agus fuair sé sin an foirgneamh dúinn agus is mar gheall ar sin a lonnaíodh an scoil i Ráth Cúil. Ansan, i gcaitheamh na mblianta, bhí bunaíodh scoil eile i dTamhlacht agus scoil eile i gCluain Dolcáin. Bhí páistí Thamhlachta agus páistí Chluain Dolcáin agus páistí Nás agus páistí Cois Life ag teacht go Ráth Cúil ar dtús. So bhí. Iardheisceart Bhleá Cliath ar fad, d'fhéadfá a rá, ag freastal ar Scoil Chrónáin. Agus ansan mar mhacscoileanna, bunaíodh an scoil i dTamhlacht, an scoil i gCluain Dolcáin, ansan an dara scoil i gCluain Dolcáin, agus ar deireadh, scoil i Nás na Rí. Agus tá sé ana-spéisiúil gur mhair an scoil i Ráth Cúil mar is áit ana-bheag Ráth Cúil, baile ana-bheag agus níl ach pobal beag páistí ann. Ach mhair sí agus tá sí ag maireachtaint. go fóill agus ag dul siar go dtí na céad laethanta. Is dócha go rabhamar scanraithe mar mhúinteoirí. Is dócha go rabhamar agus go rabhamar neirbhíseach. Ach bhí an t-ádh linn mar bhí tuismitheoirí againn a bhí an-chabhrach ar fad agus an-thacúil. Is dóigh liom na daoine go léir a chuir a bpáistí go dtí an scoil ins na céad bhlianta. Bhí a n-aigne déanta suas acu sular chuireadar é, go raibh sé chun oibriú. They'd make it work, bhfuil fhios agat, agus bhíodar ana-chabhrach agus ana-thacúil linn. Bhí na páistí féin go breá, fé mar a bhíonn páistí, cuid acu deas, cuid acu ná raibh chomh deas, cuid acu crosta, cuid acu a bhí chomh maith go gcuirfidís teinneas ort, agus bhí ana-spórt sa scoil i gcónaí agus a lán grinn agus a lán gáirí. Now, ní fada go raibh fhios againn go mbeadh scoil nua ag teastáil uainn. Bhí prefab amháin taobh thiar den scoil, bhí sé sin ann ó 1960. Agus ní fada gur tháinig poill san urlár agus poill sa díon, agus nuair a bhíodh sé fliuch, bheadh buicéad i lár an urláir chun breith ar an uisce, agus bheadh an t-urlár ag dul síos agus suas. Agus ansan tógadh an rud gur thugamar H-Block air, fuaireamar roinnt talún ón Community Council agus thógamar timpeall cúig seomra ranga thiar ar chúl ar fad agus leath an scoil isteach ansan. Now an t-am seo ar fad bhíomar ag lorg scoil nua. mar bhí gá againn leis, ba léir go raibh ag éirí leis an scoil agus go mbeadh gá le scoil. So, bhí ana-leisce ar an Roinn. Ceapaim gur cheapadar go dteipfeadh ar an scoil i bhfad na haimsire. Agus bhíomar ag argóint agus ag argóint agus bhíodh protests againn agus litreacha agus turasanna go dtí Teachtaí Dála agus na rudaí seo go léir agus ar deireadh, Fuaireamar suíomh thuas taobh thiar de Beechwood, Coolamber. Do dhaoine nach bhfuil aithne acu ar Rath Cúil, sin dhá eastát ar imeall an bhaile. Agus bhí fearg an domhain ar mhuintir an dá eastát san scoil a bheith ag bun an bhóthair agus thógadar raic agus rí-rá agus ruaille buaille. agus dúradar go mbeadh drink, drugs and orgies ar siúl ar shuíomh na scoile. I wish. Ach ar aon chuma, níor éirigh linn riamh cead pleanála a fháil don cheithre acra ansan. So ar deireadh thiar, tógadh scoil nua in san áit ina raibh an seana-scoil VEC i lár an bhaile agus bhfuil fhios agat tá sé i bhfad níos fearr mar shuíomh mar tá sé i lár an bhaile agus feiceann daoine é. So, tógadh an scoil sin in sna nóchaidí, osclaíodh í go hoifigiúil i 1996 agus tá sé ag dul ar aghaidh go hiontach ó shin agus deirtear liom anois go bhfuil gá acu le tuilleadh seomraí ranga ar chúpla cúis, tá níos mó páistí ar an mbaile agus uimhir a dó, tá níos lú páistí in sna ranganna, tá na ranganna, uimhir na bpáistí sna ranganna laghdaithe. ó 1975, nuair a thosnaíomar, ná d'fhéadfadh suas le 42, 43 páiste a bheith i rang, agus is minic a bhí. Bhuel, Eileen Ní Bhroin is ainm dom. Tá mé i mo chónaí anois i Bearna Rua, Ráth Cúil. Bhí suim mhór ag m'athair agus mo mháthair sa Ghaeilge. Ní raibh mórán Gaeilge acu, But nuair bhí mé ag dul go dtí an mheánscoil chuaigh mé go dtí scoil nua a bhí only bliain nó dhó ar siúl i Baile Deasumhan i gContae Chorcaí agus ní raibh ach seachtar daoine i mo rang ins an chéad rang agus ní raibh ach about fiche san scoil go léir, scoil an-bheag lán-Gaeilge a bhí ann agus rachaimid ar aghaidh ansin agus bhí an-suim acu ins an Gaeilge agus sin an fáth a chuir mé mo pháistí, nuair a raibh siad agam, go dtí Scoil Chrónáin. I dtosach tháinig mé go dtí Bleá Cliath tar éis an Ardteist agus post agam i mBleá Cliath agus ansin, bhuel, chas mé le fear tar éis na blianta agus pósadh muid agus bhí mé i mo chónaí i sa chathair, teach i Bóthar Belvedere. cos in aice le Drumcondra and bhí feirmeoir a bhí mar céile bhuel as feirmeoir and bhí níor níor mhaith leis chor ar bith an cathair so bhí sé i gcónaí ag lorg áit go raibh píosa beag talún So fuaireamar cúpla acra i Ráth Cúil agus thánamar go dtí Ráth Cúil. Ní raibh aon scoil lán-Ghaelach i Ráth Cúil nó timpeall na háite ag an am sin. So thosaigh Scoil Chrónáin I think sa bliain míle 1975, agus ansin chuir mé an bheirt is sine isteach ann agus táim lán sásta a rinne mé é sin mar bhí Bean Mhic Cana mar phríomhoide ann agus á scoil álainn a bhí ann agus rinne Bean Mhic Cana a lán rudaí chun an scoil you know, socrú agus rudaí mar sin, bhí atmaisféar álainn sa scoil agus bhí aithne ag gach éinne sa scoil le chéile, gach éinne, idir múinteoirí, daltaí agus tuismitheoirí. And then d'eagraigh Bean Mhic Ginneá, Brenda, an t-ainm a bhí uirthi anois, go leor rudaí do na páistí, Slógadh, cluichí, ceol, ceolchoirmeacha, damhsa agus mar sin, agus bhí na páistí sásta go leor i gcónaí. Tar éis tamaill, tháinig grúpa tuismitheoirí le chéile agus bunaíodh Coiste Cairde Chrónáin. An an aidhm a bhí ag an coiste sin ná airgead a bhailiú don scoil? D'eagraíomar seó faisin, Cheese and Wine, céilís, tráth na gceist, oícheanta Gaelacha agus rudaí eile mar sin. Tá an-áthas orm go ndeachaigh siad ann mar chuaigh siad ar aghaidh go dtí Coláiste Chilliain ina dhiaidh sin agus, Creid é nó nár creid, is múinteoirí Gaeilge anois an bheirt acu i scoileanna, meánscoileanna. Lorraine Ní Bhroin is ainm dom, is iníon mé le Eileen anseo. Bhí mise sa chéad rang. nuair a thosaigh Scoil Chrónáin agus bhuel thosaigh mé i dTeach Sagard i dtosach sa scoil áitiúil mar agus ansin d'athraigh mé isteach go Scoil Chrónáin tar éis b'fhéidir trí nó ceithre mí agus chuaigh mé mo chéad lá ar scoil agus tháinig mé isteach le Meam agus bhí Brenda ag seasamh ag an doras agus an chéad rud a rinne sí dom rinne sí ná rug sí orm agus thug sí barróg mór dom agus tharraing sí mé isteach le beirt chailín ón rang agus Dúirt sí liom, 'Right, táimid ag glacadh páirt i gcomórtas darbh ainm Slógadh agus caithfidh tú na hamhráin a fhoghlaim. So isteach linn sa leithreas agus tháinig sí isteach chugam tar éis gach leathuair a chloig agus bhí an t-amhrán, Bhí Banphrionsa Álainn ann fadó, foghlamtha agam agus agus uaidh sin amach, bhí Brenda iontach, just bhí sí an-an deas leis na páistí, bhí bealach álainn aici leis na gasúir sa scoil i gcónaí. Agus yeah, so sin, bhí rang beag ann agus bhí an t-ádh, bhí an t-ádh dearg linn sa scoil mar bhíomar speisialta an t-am ar fad, you know, ag dul ar aghaidh sa scoil, muidne an chéad rang agus is dócha gur peataí cearta muid, you know, sa scoil an bealach ar fad suas, so bhí, fuaramar an-an-deis agus an-an-seans sa scoil.